a Marsigliesa sarda, ma sa Marsigliesa est est s'innu de sa Revolutzione Frantzesa, giustu? Peroe sa Marsigliesa frantzesa no est s'ùnica cantzone chi istoricamente podimus nàrrere, podimus pònnere a paragone cun s'innu de Frantziscu Innassi Mannu, su patriotu sardu de sos feudatàrios. Proite no est s'ùnica, antzis, Bi nd'at medas, arrecordamus chi in su mundu sa poesia, sa mùsica semper ant cantadu e contadu sas lotas de sos disamparados contra sa poberesa, pro nàrrere, sas lotas de sas minorias contra su ratzismu, sas lotas de sas colònias contra sos colonizadores. Amus esempios medas, a bortas custas cantzones furint parte de, namus, sa traditzione orale de unu pòpulu o fini poesias e a pustis lis an annantu sa mùsica e sunt diventadas cantzones, cantzones polìticas. Podemus narrer chi su patriottu sardu a sos feudatàrios de Frantziscu Innassi Mannu est faghet parte de, est intro de custa traditzione de cantzones e de poesias chi medas bortas naschent in unu paisu, naschent in una tzitade però a pustis diventant famadas in totu su mundu e fintzas in Sardinna deo penso las connoschimus custas cantzones ca si pensamus pro narrer a sas cantzones de sos rivolutzionàrios cubanos In sos annos chimbanta de su Noighentos chi faghiant sa lota contra a su ditadore Fulgencio Batista, cantzones comente Hasta siempre comandante o Canción del elegido sunt diventadas famadas in totu su mundu, cantadas dae grupos medas, dae grupos connotos, ammentamus po narrer Buena Vista Social Club, po narrer chi at cantadu Hasta siempre comandante. E àteros esèmpios chi podimus ammentare, in sos Istados Unidos, pro nàrrere de su movimentu pro sos diritos tziviles, sos zòvanos chi andaban in sas màrcias e chi protestaban contra a su regime ratzista cantaban We Shall Overcome, chi a pustis at cantadu fintzas Joan Baez, ma chi est una cantzone chi connoschimus totus. Ma non s'ischit comente naschet custa cantzone, però s'ischit chi a pustis diventat unu sìmbulu de custu movimentu. E in Europa, si torramus in Europa, po narrer in Italia, Bella Ciao fut sa cantzone, est sa cantzone de sos partigianos antifascistas chi faghien sa lota contra su regime de su regime fascista e criminale de Benito Mussolini e contra sos nazistas. In Irlanda sa lota contra a su colonizadore inglesu tenet unu muntone de cantzones goi, de cantzones popolares chi a pustis sunt diventadas sìmbulos de custa lota, ma fintzas cantzones pop podimus nàrrere, chi sunt non tantu contra a su colonizadore, tantu contra a sa gherra tzivile, a sa gherra contra a sa gherra intre catòlicos e protestantes de grupos fintzas famados meda comente a Cranberries o U2 chi ant cantadu contra a su ratzismu e contra a su setarismu. E in Sardinna etotu nde tenimus àteras cantzones puru. Si pensamus in sos annos sessanta de su Noighentos a sa lota antimilitarista de sa bidda 'e Orgosolo contra a sas bases militares, sa poesia de tziu Peppinu Marotto, Pratobello, a pustis est diventada unu sìmbulu de cussa lota antimilitarista, ma fintzas una cantzone cantada dae cuncordos sardos, cuncordos orgolesos, ma fintzas dae grupos rock baruniesos comente Kenze Neke e Askra. Ateros esèmpios chi amus chi, namus, podimus podimus collegare a custa istòria de cantzones e de poesias chi diventant sìmbulos de sa lota sunt sas chi b'est in sos paisos àrabos, pro nàrrere chi sunt sos paisos chi connosco menzus, però in sos ùrtimos bindigh'annos l'ischimus chi b'at àpidu protestas, chi b'at àpidu movimentos polìticos e in totu custas manifestatziones chi b'aiat in sas pratzas, chi a bortas amus bidu in televisione zente protestende, b'aiat semper coros, poesias, cantzones e chi mancari fiant improvisadas, chi però poi sa zente si imparabat e las cantabat mancari no esserent publicadas. Penso chi in totu su mundu, dae custos esempios chi apo bogadu, dae Cuba, s'Irlanda, sa Siria e fintzas in Sardinna, sa musica e sa poesia, Tenent una potèntzia, tenent una capatzidade de espressare su disìgiu de libertade, de espressare s'orgògliu, de espressare fintzas sas aspiratziones, podimus narrer, de sos pòpulos de su mundu.